hi beautiful people ụmụnne ụmụ ọma dị mma ụmụ chineke ndewonụ welcome welcome thank you biko there is something i wanted to

sound adịghị okay she's not talking well sha but ka unu fụgoro otu Ada Jesus ụkwụ ya zachara aza Oh. oh, ụkwụ ya zachara aza e nwe picture ndị nke fọrọ but I deleted the pictures already e post me na page ụkwụ ya zara aza afọ ya zara aza ahụ ya niile zachara aza ahụ ya niile check out this video kwụsị because o kwughị okwu ọfụma though she wasn't saying well she o nwe much o kwuru ọ sị that na ihe a wụ ụlọ ọgwụ ebe ya dị uru that ahụ ya niile zachara aza ma ụkwụ ya ma afọ ya afọ Ada Jesus zara zara zara awụchaghị m somebody na-efolocha ya like that awụchaghị m somebody na-efolocha ya like that all once in a while enwere ike m hụ post maybe m hụ post ya sometime tige mgbe ahụ ọ na-eme kọmedi ihe ndị kọmedi a ka m na-efolo ya but eh, mgbe ọ bịaziri na-emezi mago ha na-emekwa all this ara na-agba onye ọbụla na Facebook anachaghị m efolo and adịkwu m very busy unu makwa so mana ahụrụ m anụ enwere mgbe akwa n'ime enwe mgbe m kwukwara okwu maka this Ada Jesus m just kwute maka marriage I was talking to people na-asị ha unu arushila into marriage o just kpeenụ ekpere ka unu lụta onye wu onye nke unu ka unu nwee ike lastịa long with that person so i now gave her as an example because ahụrụ m that na she was having problem in her own marriage and they were struggling ha na-agba saga ịghọtago ya na di ya di ya ekwu ebe a di ya wee kwuo ebe a so ha na-agba the saga so m na-asị ị hụla she she just got married but marriage ya abịakwala yasa after that one kwa m hụkwa another eh, sagakwa so ọ wụ nwaanyị Imo another woman ya na ya bụ nwekwa sagakwa na-aba na-eto imego na onye ọbụla na m ga-eme nka m ga-eme nka ma na-aṅụcha m iyi na-ekwucha some mean things like some threatening life threatening statements and e nwekwere mgbe Ada Jesus mekwere some enwe mgbe mgbe ya na odumeje kwa mere some kind amam ihe ọ bụrụ ya nwere with odumeje mechaa nọgide ọ pụtakwa na Facebook akọsasị odumeje so many people ma nke onye dibịa so many things nna akwụkwọ ọ na-eme o but ị ma na na that na this is social media ịghọtala social media actually eh, people are just having fun ị ma na some people na like most ndị nọ na Nigeria na na like this kind of entertainment na-aga on na social media where people ga-apụta ha na-alụ ọgụ people ga-apụta ha na-akọ ọnụ na-threaten na-eme all those kind of a thing ị ga-ahụ enwe people na ha bịa ha kwuire onye ha kwuichara onye agbalite ome gbalite ome dey go ginger you ginger you ginger you the next nke ihe m na-asụ na asụ amadị m ihe m na-asụ ma even speaking Netherlands eh, English ka ọ bụ igbo even igbo m na-asụ sef amadị m ihe m na-asụ asụ sef biko ka m balance goro ọfụma na ọnwa otu ka m pụtakwa anya ka ife m na-akọrọ ife a na-asụzi nnọọ ka onye onye a werela ife n'ike nwanne ka akọwakwa ife a na-akọwa so ị ma na social media bụ onye pụta nnọọ ị pụta ime ime entertainment ịghọtago enwe ndị ji this ihe niile a ọ dị saga saga saga nụnwa na-akpakọ ego ị ga-afụdị sef enwe ndị pụta fa na fa na-aba na-etu na-eme nke na-eme nke ọzọ fa mesịa nya behind closed door fa na fa na-akpakwa na-achịkwa na-asị na aka nnọọ ihe a ka ndị mmadụ like because ke ntị ị nọdụ na social media ma ị naghị akọ maka amụ na ọtụ afịa gị ama ele ma ị naghị agba saga afịa gị ama ele ma ị dị i nwerọ ike ikwu maka Biafra afịa gị ama ele ịghọtagoro kind of a thing so ndị chọrọ ịdị na-ekwu neutral thing afịa adịghị ele ọsịsọ so Ada Jesus mgbe o bido gbaa saga ọ bịa nwebe followers people na-efolo ya ịghọtago ị ga-afụkwa ndị ga-abịakwa dey go ginger ha ha gingersịkwa ya ha gakwa n'azụ ga sorokwa ndị nke ọzọ ha gingerkwa gingerkwa ndị nke a some people na-eme enjoy na saga anaghị agwụ agwụ na social media like they like it they like it i chekwa na ha na-akwụnyere gị mana ị mahụ na enweghị ebe ha kwụ they only want they don't want you to stop they only want to make sure that you're entertaining them enwere ndị bụ ha nata ha ala they don't they're not even doing anything and ị ma na a sị na devil eh, eh, idle man is a devil workshop enwere ndị bụ fa enwerọ ife fa na-eme fa nata na ara fa nọdụ n'ụlọ they want to be seeing where people they fight they quarrel they fight they quarrel that's what they do ịghọtago onye dị busy ama na-enwe later adị m afụ most saga na-aga on social media adị m anotice adị m afụdị ya o nwere ike m fụcha nya adị m ama ka the whole story na-esi agwụ because nwanne adịgodo m busy enwegodo ife m adị m busy in my own brain adịgodo m own busy in my own situation ịghọtago enwegodo saga sef nọkwa on my own case na my ex husband na-agbagodo n'isi m mana nwanne ee eh, the reason m ji chọ ime video a kịta bụ that na

under this video it broke me ọ bụrụ that na ọ dịzi na okay dịzia normal na onye mee gị ife ọjọọ jiri ife ọjọọ kwụọ ụgwọ nwanne makekwa sure na ị ma eme mmadụ ife ọjọọ n'ụwa gị a makekwa sure na ị ma aplankwa ife ọjọọ against anybody makekwa sure na ị ma elụkwala mmadụ elulu ọjọọ makekwa sure na gị na mmadụ ya enwekwa problem na ị na-anọkwala onwe ya o because from the comments m follow I'm kuche I'm going to read some of it people rappers this girl na ọ dịgodu sick abụrọkwa m her fan like that but she is our sister abụrọ m her fan abụrọ m her enemy what I mean about I'm not her fan like enweghị I don't I cannot like share her programs or because enwerọ anything a na m alike ebe m na-amụta something maọbụ something na-eme m m dị happy so if she her programs doesn't entice me then i'm not really her fan but i know that she's somebody who entertains people on social media and i know her as uh, you know our own sister our own facebook and igbo sister onye nke anyị nke anyị bụgodu nke anyị no matter what this lady is sick na afọ na the kind of comment comment m gụ tata ọ karị this very post o oru more than 1000 comments ụmụnne m comment dịgodi mean cha ụmụnne na wa o ụmụnne na wa o onye arụ adịrọ this lady the best we could do is to pray for her if you cannot if you cannot

e, e, pastọ pụta e, na-ekweghị eme wedding to the to the couples e bupụta ya na Facebook onye ọbụla na-aba onye ọbụla na-acondemn some people sef kara ijide ọnụ ha sef mekwurie problem adị na the couples were then because some people were saying no pastor na-alalele ọ na-alalele I think I said something similar oh, goodness God forgive me I'm saying that the pastor nwere ike o nwere anya na na na arụ the woman ma ọ bụ na o nwere ife ya na ya na-abọji ị ghọtago so many people were saying maybe either ọ na either the pastor na-ara the woman or na ọ chọrọ ịra the woman or na ọ chọrọ the woman that's why o ji refuse mana anyị amarọ enwerọ onye ma nke bụ eziokwu enwerọ onye ma the koko wey happen na kedụzi ka ihe esizi

I just don't want to believe. No, I don't want to ever believe that na ọ onye ndị ya na ha nabụ na-enwe problem maybe ọ saga ọ na-agba na Facebook maọbụ na gịnị butere ihe a achọghị m ibelieve ye because ihe m madụ bụ na onye ọbụla ga-ayanwu ọya anybody can fall sick ọ bụ kịta anụnwa let's assume akwụnụ mana e eh, ọ bụ na pastor anwa anwụ that day na ọ bịa nwụọ the man just lara ụlọ nwụọ enwere onye ma na ọ na-aya aya maybe na o keep something secret o nwere onye ma kwe ma ihe people ga-asị hey those couples those couples apịago this man hey you know so that everybody fit mess up with maybe the man the, those couples a ga-ebonye ya n'isi the couples ebonye ya n'isi those couples so take kịta this lady na-aya ahụ now so many people ga na point kwa fingers to ndị ya na ha bu nwego problem enwego people ya na ha bu nwe problem kwuru okwu you know kwuru harsh words kind of threatening words that is why o ji dị mma ka anyị na-awatch ka anyị si agwa mmadụ okwu ka anyị na-awụ etenye na iwe iwe iji na okwu ịthreaten mmadụ the highest thing m ga-asị mmadụ a ga-asị gị you will never be happy I will make this money. You will never be happy. You will suffer for this. For, the, for this pain you're doing me. God, I will put it that my God will fight for me. I will put it na chim ga nụrụ m anya. Mana I will not say I must do you if I no do you eh. I go show you. I will not say that because I no go fit show you. I no get nothing to show you. I no know wetin to show you. I confuse. mana ị fụgo na ihe abịa kịta anụnwa bụ na people ga-ebonye ya to ndị ya na ha bu nwe problem now another problem you, you might accuse those people people asịgo na enwego onye dibịa onye dibịa buru afia jee na nke onye dibịa o mere saga o mere insult dịrị ndị dibịa eburu afia jee I'm not I'm sorry guys I'm probably not oh sorry guys I don't even know that

Seriously, Nwanyị Imo told her that she should go and ask forgiveness before he has before she has cursed herself. Now, oh my goodness. Exactly. Gee ntị, Favour. ana m agwa ndị mmadụ na-asị ọ kwa ị fụlụ ile anụnwa onye na-eso m na my platform ị ga-ama that na abụ m somebody dị very careful with anything na-esi m n'ile apụta ihe ọ bụla na-esi m n'ọnụ apụta nwanne ana m adị very very careful about it ana m adị very very careful about it ịghọtago enwe ka ekwensu na-esi n'ihe anyị kwutere n'ọnụ arụ anyị ọrụ ekwensu na-esi n'ihe anyị kwutere n'ọnụ arụ anyị ọrụ that is why you should leave everything and be careful be careful with certain things you say because ikwu n'okwu now ka ọ bụ let's assume na o kwuru okwu asị ka ya nwụọ na illness a ma nwanne ị gaghị anwụkwa ọnwa agakwaghị egbu gị ọnwa agaghị egbu gị ada Jesus ọnwa agaghị egbu gị ndị mmadụ na-ayacha ọya yachakwa ọya gbakie n'ọya ha yara enwekwa ihe ọjọọ ọ bụla i mere mmadụ ọ mmadụ ka ị bụ yọọ mgbaghara yọọ chukwu okike mgbaghara na ọ chukwu okike ị ga-ayọ mgbaghara ma ya gbaghara gị ị gaghị anwụkwa n'ọya ọya tụgharịkwa gị nya egbuna gị egbu nya egbukwana gị egbu nwanne ịnụgo ọ ga-agbake onwe ndị jinụ ka ha nyere nwanne anyị aka anyị na-apụta afụdị ndị anyị na-amaghọdị ndị ọ bụ anyị na-apụta afụ people anyị na-amaghọ ndị ọ bụ na social media enyekwa the account number anyị ana-enyere ha aka ma ya fọzikwa onye nke anyị anyị makwa onye ọ ma ya fọzikwa onye nke anyị na-emekwa anyị entertain some of you might hate her some people might like her some people might enjoy be enjoying her enweghị asị asị egbuo m iwe egbuo m isi ka bụ enyi m onwe ka esi ekwu that okwu ka anyị hapụ iji iwe maọbụ bitterness onye ọbụla can make mistake enweghị onye ma onye na-ekwughị okwu ọjọọ ma onye na-aṅụghị iyi ọya nwee ike ịdabido mmadụ onye anwụọ n'ime i will not be saying because of na o kwuru okwu a because ị makwa that na o nweghị ike kwuo okwu a nwa ndị ilo anọdụ wee kara sị ya kịta ka ị ya-afụ ka anyị mezie nya o kwugo okwu ejiri okwu ahụ o kwuru wee rụọ ya masị ejide okwu ahụ o kwuru jebezie mebezie ife ọbụla a ya-eme so that ka echi niile ka a wee sị na onye nwa kwutere ihe na-egbu ya ịfụzia that na a ga-abịazi turnụzia nya na ihe o kwuru bụ ihe gburu ya which means na o cheatiri ya n'eziokwu ịghọtago so ọ nya ka o ji dị mma ka ị na-awatch those days fụcha Nigerian movie mmadụ eje ṅụọ iyi eje enwere ike sị ṅụọ iyi na gịnị gịnị eje rụọ that iyi mee ya somehow onye ahụ o nwere ike ọ bụrụ na o wee sị na ka ara gbakwa ya maọbụ gịnị ọ ṅụsịa ihe ahụ ozugbo ara agbaba ya meanwhile ndị na-arụ arụ ahụ arụgo the thing so ọ ṅụzi ihe ahụ ara agbabazia nya echezie n'eziokwu ịfụgo ya echezie n'eziokwu so it is possible that na o mere ya because onweghị ka onye si wee dị normal that na ọ ma na ya mere such thing ọ bịakwa sị that na na ọ bụkwa na ya mere ya sị ọnwụ gbuo ya ọ meeme ya onwerọ onye ga-eme ọdịka ihe ahụ onwerọ ịghọtago so comment niile m na-agụ ka m gwa unu comment comment niile m na-agụ o wuteka m o wuteka m ọ sị onye nke a sị onye nke a sị

people na-ayakwa ọya people na-ayakwa this kind of ọya enwekwaghị onye ha mejọrọ ọya abịa ọ bụzi na ada jesus bụzi ada jesus abụghị another person ọ bụghị a different person na-ayaha aya ọya people na-aya this kind of ọya anyị enyekwala ha aka atụkwalụ ha ego esendịkwa ha india sendịkwa ha dubai sendịkwa ha ebe niile a na-agwọ ọya ịghọtago onye a bụkwa our own person so we cannot say this is spiritual and by the way why would somebody go to this extent of doing things to this because of na ọ just kwuo okwu ịmazikwa na anyị bụ mmadụ ịmazikwa na anyị bụ mmadụ mmadụ kwuo okwu rapụlụ ya chukwu ibegodo akwa mmadụ na-emekwa m ihe ọjọọ o people na-emekwa m things o like even ihe my ex na-eme m kịta ọ na-agbakagodi m isi mana m na-arapụkwalụ chukwu everything sikwa chineke ngịnwa na-abọkwa ọbọ so i will not believe that this is spiritual that nọ mmadụ ga-eme ya this thing because ọ bụgodị na mmadụ onye ọbụla o mere biko lohuo biko gbaghara gbaghara o biko gbaghara banụ gbaghara onye ọbụla o mejọgodulu ka unu nwee ike nwee obi mmadụ nwee obi ebere gbaghara ada jesus biko o nwelu account ọ dropụ ee biko onye na-atụnyekwa ego ka ọ dịkwa sure ebe ọ na-atụnye ego enwere account ọ dropụ o nwee ike unu eje na page ya jee malụ biko nyelụnụ ya aka nọ mmadụ ka ọ bụ another person say my sister please find your way to zion ministry eh, eh, ago palace okota

ka ọ gaa na nke ya ma ka ọ ga-adịrị ya na mma he said another person said talking too much biko ndị m na-agụ comment ha arịrị egbukwala unu unu ewekwenere m iwe unu abakwanala m mba make you no come for me i'm only reading the comments just to say to us that we don't have to use bitter we don't have to use at this state this kind of time it's not when we want to

because of na enwego ndị ọ na-enwe ọnwa problem kịta anyanwa ebidogo ya kịta nọ ndị mmadụ nọ ndị mmadụ onye o metere nke a onye o me kịta dibịa gaa na dibịa dibịa mee nke a dibịa mee nke ọzọ hei ụmụnne m bikonu bikonu bikonu o nwee ka unu sa o nwee ka unu ga-esi supportụ ada jesus biko si supportụọnụ ya I will help her but her mouth have put her in trouble biko nwanne Tell her to pick up a courage and apologize to people she... Of course she should. Ada Jesus, biko. Ada Jesus, enwekwana ndị i mejọrọ, enwe ndị ụfọdụ okwu ọjọọ ka i kwujọrọ, enwe mgbe o nwere problem, afụ m that na elee aha nwoke a Odumeje. Odumeje helped her. I saw that time Odumeje nyere ego nụ. Ịghọtago, nna Ada Jesus nọ ka e si nọgidezi all of a sudden turnụzịa busobezi Odumeje aya. Nna nwanne, the thing gwụ m ike o. The thing gwụ m ike. Do you understand? So, Eh, I suggest she go spiritual. Her mouth might have caused her this sickness. I pray for her healing. Amen. Eziokwu ọ dị mma ka anyị na-awatch otu anyị si ekwu okwu because ọ bụghị onye ọbụla ka anyị ga-agwa okwu laa free. enwe ndị nọ n'ụwa ekwensu ji akwara ngwa ọrụ the only thing they know how to do is to do evil the only thing they can think of doing is anything evil ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ bụ ihe ha na-alike ime ihe ha na like ime so etere ụgba etere azụ ọ dị mma ka ị dị sure dị careful kedu ihe bụ na mgbe ọbụla unu emeghị saga na Facebook ayaghị unu ayaghị unu ayaghị abụ mmadụ unu apụtaghị na Facebook kwuo ekọsụọ insult you can't tell me you can't do nne listen

ma anyị emeghọ nnọọ ka ndị ara anyị ayaghị abụrụ ma anyị emeghọ ka ndị ndị ndị isi na-ekopụ ekopụ na anyị na anyị eme mgbe ọbụla na-agbaghara saga up and down na-edipụgharị at a point sef people even otu m nọ kịta enwesị some platform ndị na-agba saga m na-anaghị comment m I swear to God enwere some platform ndị na-agba saga that I cannot come and comment. The time Ada Jesus na nwaanyị Imo na-agba saga, e nwere some things I wanted to contribute, but I couldn't say it. I couldn't come and type there to type because ị nwere ike ịtaịpụ ọnọdụ niile eme advice eburu gị gawa. Ha fụkwuzie na ị bụ Facebook personality, oh, don't worry. ntakịrị a na ya eme ihe a kịta nna ha ekwuye na nwere ike nkwuo the next thing they go say they go say leave this one wey just comot for husband because the next thing they go want to drag and use it to start talking.

o wee sị m m sị ọ sị m o wee jee jee jee jee o wee na-ata na-ata na-ata o wee laa m m wee laa anya o wee tinye m m wee tinye ya o wee weta m wee tinyekwe m wee nalị ya ọ na-akọheri a na-akọheri a na-akọheri ọ the only thing that sells market when you are not talking a thing like that your market is not selling your market no dey sell

ụmụ igbo ka ezi nụ bikonu nụ bikonu ụmụ igbo ka ezi fụ ee eh, igbo love themselves na ọ bụrọ n'ọnụ ụmụnne igbo loves themselves menụ ka e si malụ unu unu na-emeli ya ndị ọzọ unu na-emeli ya ndị ọzọ unu na-emeli ya outsiders gosi na ndị igbo unu lọvụrụ onwe unu biko o nwegodi onye o mejọgodo ọ sọgodi bụrụ onye o mejọrọ odumeje

forgive her even if it will take you to give her money for her to go to hospital odumeje please i know you will do this i know you can do this i know you can do this ọ bụrụ na ị ga-eje nnọọ jee visitie ya forgive na ọ man of god ka ị bụ nwanne ọ nwanne anyị onye a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ada jizọs ana m ekpe ekpere na-asị chineke na biko gwọọ gwọọ ya ka chineke mere gị ebere napụta gị n'aka ihe niile anụnwa na-efegharịnụ ihe ọbụla ọ sọkwara bụ na ọ ife i metalụ ọ bụgo na ọ kidney a na-agwọ kidney agwọ ee a na-agwọ too nice for me to know that you're my sister ọ nwanne m nwanne ka efe ilo taa akpọrọ ya ọkwa nwa otu anyị adakwa ama aka ya anyị ada ama aka anyị ada ama aka ya asa so biko ma odumeje ma onye eze jizọs ma ụmụnna anyị ndị ndị ndị komedi ma everybody ma ndị o mejọlụ ma nwaanyị imo onye ọbụla ada jizọs mejọlụ biko ụmụnne ee eh, gosinụ na anyị- na unu bụ- na anyị bụ ofu biko ọ bụgo na o mejọgo unu, onye ọbụla ada jizọs kpọgolo iyi onye ọbụla ada jizọs kọtọgolo biko ị ma na mmadụ nwee ka mmadụ ga-esi mee gị ife ị ghọtago ọ nọdụ na in a situation i jee nyelụ ya aka that is the that is the that is the worst punishment ị ga-eme mmadụ like onye nwa mee gị ife o mesịa gị ife ị ghọtago ị nabatakwu ya like ọ nọdụ na problem i jee nyelụ ya aka you don't know what you would you don't know what that means heavens heavens will rejoice for that

nwanne m emena ya ị chọ ime ya mee ya n'obi gị mee ya ka o lue gị n'obi o lue gị n'obi enigwe nwee ike gbaalụ gị o lue gị n'obi enigwe nwee ike meelụ gị ife ọma biko don't do it because you want to just show i urge and i beg thank you very much jikwazuo ike bed bed walking walking walking ghost anụ jikwazuo ike otu ị na-esi m anya otu ị na-esi m fụ anya kịta ee ifi ada ugo it is mụ ahụ biko ihe eji m ohere a na-ayọ ndị niile ada jizọs melụ ife ọjọọ biko ụmụnne m unu arapụkwana ya unu arapụkwana ya biko ana m ayọ biko odumeje m ma tag kwa odumeje na this video amarakwa m na enwere mgbe ọ sị na o mere o kwuru ọ dịka okwu against odumeje mana odumeje nwanne anyị ka ịbụ onye nke anyị ka ịbụ onye anyị ji aba onye anyị ji aba odumeje biko biko eji m ikpele naabọ n'ana odumeje nekwa ikpele mụ n'ana amarọ m afụnụrọ m ya before afụnụrọ m ya onye isi anọ m ikpele m naabọ n'ana ana m ayọ gị biko maazị maazị ka gosi na nwa chineke ka ị bụ gosi na onye nke chineke ka ị bụ jee ka i neta ada jizọs biko nna biko papa jee ka i neta ya jee ka ị nwee ike malụ ka ị ya-esi wee nyelụ ya aka biko otu ọbụla unu ga-esi nyelụ that girl aka biko nyelụnụ ya aka gbagharụnụ gbagharụnụ gbagharụnụ gbagharụnụ gbagharụnụ onye a bụ nke anyị na anyị lụzukwa ọ dịka ofu onye comedian ọ sọ ya bụ na ọ na-agba saga enwe ndị ya na-atọ ụtọ ha na-achị ọchị enwe ndị ọ ga-abụ ọ na-akị ụta na-akị ụta anaghị achị ọchị ha na-egburu nwa oge ha na-emere nwe enjoy the only thing i want to beg is that ka ọ dị careful otu o si ekwue ọ chọgide ịgba saga it's okay for her to gba saga saga bụkwa niche enwe ndị nwechara ya as a niche

fa anaghị ese okwu mana ha ga-abịa na-eme ndị mmadụ entertain ihe abụọ ihe abụọ na mana ndị nke o mejọrọ emejọ biko ụmụnne m bikonụ bikonụ bikonụ ụmụnne god bless you people biko biko biko otu ọbụla anyị ji otu ọbụla onye ji ee eh, otu ọbụla onye ji kịta na o nwe ka o si wee dịrị m kịta because onye a bụ bedde ma ndị ka na-achọgodi ndị ndị nke sendịgori 500 ma ndị kwesịrị nkwa 500 mana enwekwanara ka o si wee dịle m chineke nna makwa enwekwana ka o si wee chineke si wee bọta m obele bread otu ọbụla aga m esendịkwa for her support because nwanne ọ dịrọ mma ka anyị fụ dị ka ihe anyị nke a bụgoro nke anyị bikonụ ụmụnne biko na ya ee eh, I, I want to beg you people with everything good biko if you watch this video jee na platform ya jee mere ya jee mere ya magic biko 5000 1000 2000 malụnụ kpọọnụ akpọ malụnụ ihe ọ bụ unu na-eme eme ndị igbo unu bugori dachi ndị igbo unu bugori dachi ndị igbo unu dịgodi too much enwere ife unu na-adị eme unu bụ ọnụrụ ube nwanne ee eh? ọ sị na ọ gịnị ọ sị ya contact ya chi marine chi marine biko odogwu odogwu ka ị bụ chi marine temple akwụ ya chi marine odogwu chi marine enwe ọ bụ adịm asịkwa na asakwa ma makwa mma i believe that na ya ha enwe ụdịka obi amị ya hia mana chi marine nwanne odogwu onye igbo ka ị bụ gbaghara nwanne gị biko biko iwe eruna unu n'obi biko gbaghara nwanne gị gbaghara ada jizọs o gbaghara ya ada jizọs ị pụta n'ihe biko ada jizọs were ofele ị nwere na-ayọgodo biko ọ sụkwa onye ekwumuzi okwu ọkpụkpụ na-ekwere iwere a na-agba ka m kpọta ụmụazị I tell her to beg her uncle she called the man she called her uncle which of her uncle biko kpọọrọ m afa uncle ya nwa ka m na-ayọnụ ha adị m ready ịyọcha onye ọbụla biko ka e metere the girl ebere ada jizọs ada jizọs mba no no no no anyị ama ekwe ya ka o mee ya like this ị ghọtago anyị ama ekwe ka ọ dịka onye dị ụta ada jizọs biko ndị igbo na ama ekwekwa akwụ ya chi marine biko nwanne metela ada jizọs ebere gbaghara ya otu ọbụla o si wee mejọ gị nna gbaghara ya papa o biko onye ka onye ọzọ kara onye o mejọ tell her she called her uncle names and uh, I feel so sad ana m eje ka m je kpọta ụmụ m n'akwụkwọ na agbasago akwụkwọ ụmụnne ee eh, agbasago akwụkwọ ọ bụrụ na m nwee ike pụta natanwuo n'oge I will still come live you know onye ọbụla m nụkwalụ na o mejọrọ m ma ayọkwa nwaanyị imo biko ndị ọbụla ọ gwagoro okwu ọjọọ ndị ọbụla ọ gwagoro okwu ọjọọ nwaanyị imo em chi marine temple ee eh, odumeje gaga n'ogwu biko ndị ọbụla ada jizọs mejọgwo in any way she must have offended any of you in any way she must have offended biko sisi arapụna this girl akpọgo m odumeje afa ayọgo m sisi odumeje sisi arapụna ya sisi gbaghara ya sisi gbaghara e, e, e, sisi gbaghara biko ka m rapụ unu ka m wee nwee ike jee mụ na-ekwu kịta unu amara anụzi ihe m na-ekwu because ana m eje anọ m n'ezi ikuku na-enye nsogbu ọ bụrụ na m bata ekene m ma-akpọkwa unu biko e nwee ndị o mejọrọ I will find their names enwegodo afọ amarọ m adị m a-watch gị mana e nwee ndị m fụ mgbe ọ na-eme saga amarọ m the level of insult ọ na-efe ha amarọ m ihe ọ gwa ha nke a bụ eziokwu amarọ m ihe ọ gwagasị ha mana biko nụ ụmụnne ụmụ Chukwu ụmụ Chukwu Okike Abịama ndị Chukwu ji eme ọnụ ụmụ Israel ekwe m na ụmụ Israel ka anyị ncha bụ biko sị arapụkwana this girl asị biko arapụkwana ya biko biko biko biko biko ụjọ na-atụ m afụ m the video afụcha m picture ụjọ na-atụ m eziokwu nke bụ eziokwu bụ na ụjọ na-atụ m achọrọ m ịnọgide kịta ịnọgide anụbazi ajọ akụkọ ọjọọ ịghọtago the thing a ụjọ na-atụ m the video ụjọ na-atụ m ụjọ na-atụ m ụjọ na-atụ m biko biko ụmụnne biko biko o biko nụ onye ọbụla nyere nwanne anyị aka biko biko ka m pụba m ma-afụ unu later thank you ụmụnne m God bless you oh Gordon ka ezi ka esi agbanye ya Gordon